takulandirani pano pa malawi live today lero takubwereseraninso bon kalindo osayiwala kupanga like ndi subscribe pa channel ya malawi live today bon kalindo akuti chani lero The DC. Uthenga wanga wa mamawa uno tisanayambe kukamba nkhani ina iliyonse tisanayambe kusanthula za mavuto amene akukumana ndi amalawi ndimafuna uthenga uwu upite kwa president wa dziko lino komanso wamkulu wa nkhondo wa dziko lino ena nkumanena kuti bwanji iwe ukulowerera nkhani za security nkhani za ku army ayi potsatira zimene zachitika ku drc kumene ife taluza tataya miyoyo ya asilikali men in uniform ndafuna ndinene ichi kunena kuti ngati dziko tikuyenera tikhale pamodzi tiwapempherere asilikali athu amene amwalira in the line of duty. Ndi zomvetsa chisoni kwambiri kunena kuti anthu ena zikachitika zangati izi samakhala serious, samachita reflect ndikuona kuti kodi anthu amene afa aja afa chifukwa chani? Anthutu amene afa aja afa in the line of duty ndipo amene afa aja ndi a Malawi tinganene kuti mwachidule kunena kuti dzikonso la malawi lafa that is why ifeyo tikuyenera tikhale okhuzidwa titenge nthawi ngati amalawi monga mmene timachitira kupempherera mizimu ya asilikali amene amwalira ku drc komabe funso nkumafunsa kuti kodi asilikali amenewawa akamamwalira chonchija mu dziko la eni ifeyonso pokhala a sovereign state kodi anthu amene ajawo inuyo ngati akuluakulu a president komanso wamkulu wa nkhondo kodi anthu amene aja amakhala ndi insurance? Kodi magwirizano kapena migwirizano imene timapangayi ndi migwirizano yokuti imamupindulira ndani? Imapindulira dziko la Malawi? kodi ngati anthu amene ajawo amwalira ku drc aja kunoko kumuzi anasiya family anasiya ana asiya abale awo kodi abale awo aja akhala bwanji apindula chani kodi nkhondo imene ija ya ku drc ifeyo ngati dziko timapindula chani tikamatumiza asilikali athu both apolisi komanso a army ndikumapita kumakalondera zinthu za eni kunja uko ngati migodi ndi zina ndi zina ndi mafuta kodi ifeyo as a country timapindula chani do we need to continue sending our men in, in uniform ndikumakangophedwa kodi anthu amene ajawo akaphedwa as a SADC region dziko la malawi limapindulapo chani Kodi tikamamvesela mkatimo amanena kuti ati a Sadic ndi a UN ndiosiyana, a UN akatenga anthu amakapeleka zida zokwanila zogwilizana ndi anthu amene akumenyana nawo ngati ma M23 rebels. Kodi anthu amene ajawo akamapita kumeneko ifeyo ngati dziko timawapasa zida zokwanila? komanso zidazo tili nazo chabwino tiyerekeze kuti zidazo tilibe what do we do komanso tikayiona nkhondo ya ku drc inayambira kalekale nthawi ya julius nyerere i remember julius nyerere anazanenaponso nkhani imeneyi ya ma- ya matusi chifukwa anthu amene aja ndi matusi Kodi tikawafufuza matusi akuchokera kuti? Ali mbali yakuti? Muona kuti kalekalelo dziko limene lijalo linali uh, pakati pogawanika koma linali limodzi ndi Rwanda. DRC ndi Rwanda linali dziko limodzi. Tinganene kuti anthu aja akumenyana ajawo ndi amodzi. Kodi nkhondo imene ijayo kuti izathe ikufuna chani? Ikufuna political solution. Siikufuna mayiko kuti azipita kuno kumakalondera zinthu zija because zinthu zija zikunkerankerabe kumakangana anthu aja. Pakufunikira kuti atsogoleri a mayiko onse mu Africa komanso amene amatithandizira abwere apeze a political solution. ngakhale julius nyerere ananenaponso zimenezo kunena kuti nk- nkhondo imene ijayo ikufunika political p- solution and anthu amene akumenyana aja mukaafufuza bwinobwino mupeza kuti anthu ajawo ndi zigawenga za paul kagame Kodi Paul Kagame ni ndani? Paul Kagame ndi president wa ku Rwanda. so pano ngati ali president wa ku rwanda president wa ku rwandayo ndi amenenso ali pa ubale ndi dziko la malawi tikamaona ubale umene ulipo wa rwanda ndi dziko la malawi ndi ubale onunkhira bwino kwambiri ndiye lero amene ali nzanu ujayo mukuma- mukuma- akuma- mukumatenga ana anu ndikumapita mu dera lina koma nzanu uja ndikumakakupherani anthu anu nzeru zilipo tikuyenera tiganize mozama mukamapanga ma resolutions ena muziga- muzikhala pansi ndi kumawunikira zinthu zangati zimenezi kuti ife we are a sovereign state do we need to go and fight in drc imene nthawi imeneyoyo inali part of germany analitenga dziko lijalo kodi anthu athu akamapita kumenekoko akupita kukatani akungopita kuti azikangophedwa yeti ziko lijalo amene akumenyana nayo ndi inu nza- ndi nzanu wa inuyu nzawo wa malawi Lu- wa ku- u- president wa wa ku rwanda paul kagame ndiye munthu uzicheza ndi nzako kumanena kuti iwe ndi iwe ndi bwana wewanga iweyo ndiponda apa ndipondepo koma kuseriku akumapita ndi kumakakuphera ana ako Nze- chanzeru chilipo komanso tikamatumiza men in uniform timapita ku parliament ndikukachita seek leave chifukwa parliament has got the, the, the right to say no or not kodi kodi komiti ya parliament yoona za security kumenenso ine ndinakhalako committee of parliament ya security kumene inenso ndinagwirako ntchito kuti mmapitako ndikukachita take kapena ku seek leave izi ndizooneka ngati zophweka koma kusogoloko zikhala ndi ma repercussions chifukwa anthu athu in uniform akumwalira kodi z- amene tikumenyana nawo ali ndi ma ma jet fighters ali ndi mfuti so sophisticated za tekinoloji imene zabwera pano ifeyo dziko lathu tili ndi kuthekera sikumangothamanga kumangonena kuti aye e ameneyi bwanji akulankhula zinthu zokhudzana ndi security this is moyo wa munthu amene amwalira aja ndi amalawi ndipo ndi zopweteka kwambiri kuti ifeyo tizilandira mitembo ya abale athu kodi uli iweyo abale ako angamve bwanji Pamene wamwalira munthu mmodzi wamwalira anthu awiri ndiye kuti ziko lonse lamwalira because anthu amene ajawo amakamwalira while fighting while representing Malawi. So ndikupempheni inu akuluakulu muzikhala ndi ma, ujeni ma meetings ndikumakambirana zinthu zangati zimenezi otherwise ku polisi anthu azingomwalira ku army anthu azingomwalira even zimenezi za insurance ziku, zikuyeneranso muziyikenso ngakhale at a local eh, level kumaziganiza ati pa- pa- pamene tili muziko mommuno kuti kodi asilikali athu akamapita kumakagwira ntchito akapanga ngozi akamwalira ali ku ntchito kodi ngati ziko timatani chifukwa ndiye kuti amene pajapo moyo wa ananso azizunzika moyo wawo azikhala movuta mkazi azikhala movutika azibale awonso azikhala mozunzika ndamva chisoni kwambiri ndikuona pa sabc uh, ndikuona pa bbc kuti uh, m23 rebels amene ndi zigawenga za paul kagame zapweteka asilikali za zapha asilikali ndizomvesa chisoni kwambiri Choncho a Malawi tiyeni tipemphere mizimu ya abale amenewa kuti iwuse mu mtendere. Pamene tikuyang'anayang'ana, pamene tiku- tikukumana ndi mavuto osiyanasiyana, pamene tikukumana ndi zophinjo zosiyanasiyana, tisayiwalirenso kuwayikiza azibale amenewa m'mapemphero. lero ndi pa 27 siku limene tamiya ja akupita ku court Naku- nakupemphani dzulo a malawi apanso ndikukupemphani kunena kuti dziko lino ndi la democracy dziko lino si la munthu tiyenera tizitetezana dziko lino anthu ali ndi ufulu ozuzula boma ndipo ngati ali ndi ufulu ozu- ozuzula olankhula palibe wina aja ati aziopseza anzache paja mmalawi muno mukuchitika zinthu zopusa kwambiri kuchokera kwa atsogoleri athu izizi izi zomati wina, wina aja akangolankhula ndikumanena kuti tiyeni timmange tiyeni timmange ndi uchisiru kwambiri ndipo ifeyo amalawi tisalolere zimenezizi munthu mmodzi kuchitidwa attacked ma amene ali mmalawi ndiye kuti tonse we are attacked munthu mmodzi ku- kuphedwa amene ali mmalawi ndiye kuti tonse taphedwa munthu mmodzi kumangidwa ndiye kuti tonse tamangidwa tikuyenera tizipereka tizipasana sapoti kaya wamangidwayo ndi wakumpoto tiyeni timpase sapoti kaya ndi wapakati timpase sapoti kaya ndi wakumwera timpase sapoti kaya ndi eastern region timpase sapoti kaya ndi ngoni kaya ndi mtumbuka kaya ndi muyawo kaya ndi mulomwe nyakusa mm, nkhonde uh, ujeni um, um, uh, mitundu yonse alomwe uh, asena tiyeni tizipasana support because we are malawians ndiye ndikupempheni mamawa uno tiyeni amalawi tikonzeke tikapereke support chifukwa zimene zikuchitika muno malawi slowly ziko ilili likupita ku one party state Ndipo anthu ngati mmaganiza kuti mcp izasintha mcp sizasintha chifukwa iwo aja anabadwa mu autocratic rule sanabadwe mu democracy ndipo zochita zawo ndi zimenezo basi zo zowopseza anthu zokupha anthu ndi mmene amapangira kale muja. Kuteroko fisi ndi fisi ananenapo Kamlepo Kalua. Fisi ndi fisi. Kumutenga m'phirili kukamusiya ili la Bundali, kumuchotsa la Bunda kukamusiya la Dedza, kumuchotsa la Dedza kukamusiya ku, ku Mua adzakhalabe fisi. Fisi ndi fisi. So inu amene mmaona ngati mcp izasintha ndipo siizasintha ndi mmene ilili, iwe ija ndi ya nkhanza. Kuteroko tikati nkhanza, tikati kupha, tikati kuzunza ndiye ndi mcp iyo motero kuti kumapanga mgwirizano zipani zinazi kumapanga mgwirizano ndi mcp mukungozitayisapo nthawi chifukwa amene mungasinthe ndi inuyo a udf mungasinthe ndi inu a dpp mungasinthe ndi inu a aford mungasinthe ndi inu chipani cha ambewe mungasinthe ndi inu a zipani zinanu ah, ngati a pp Koma iwo sangasinthe chifukwa chani? Inu ndi a democracy. Munabadwa mu democratic rule pomwe ena aja anabadwa mu autocratic ya mcp ntchito zawo ndi zimenezo. Ndiofunika munthu olo kale lija mwana amene olo akamakwatiwa amamfunsa kuti ukukakwatiwa ndi ndani? Akangonena kuti ndi munthu wakuti wakuti ameneyo ayi si mtundu wathu. ameneyoyo ayi uzazuzika mwana iwe makolo athu amatiuza choncho choncho inu ana amene mwangobadwa kumene samalani ndi mcp mcp chimene akuziwa ndi kumaopseza anthu kumamanga anthu kuti azipha anthu ndi zimene amaziwatu kungolankhula basi amene ti eni eni kuujeni tikammange pena ama- amachita kulesana paja aliko ena anzeru amene anabadwa mu democracy amawalesa anzawo koma aliko ena ankhanza amene amangofuna aziopseza anthu chimene akuziwa iwo ndi kuba basi that is why pena paliponse anthu atengera nawonso angoba tapitani ku, ku, ku Jeratu primary school mukaone kumenekoko bungwe linayikako madzi ku Jeratu primary school ku Chikwawa linayikako madzi kumenekoko kuti anthu azimwa a community izimwa kuphatikiza ana lero headmaster wa kumeneko akuwalipirisa anthu amene aku- azungulira kumenekoko amene madzi alibe madzi ndi moyotu koma headmaster wa pajeratu primary school akumalipirisa anthu 5000 madzi kuti azimwa madziwo, amenewowo ndi aulere, madziwo ndi a bungwe, koma headmaster wina wa pa Jeratu ndi ma ziphunzitsi ake akum, akum, akumalipiritsa anthu madzi. That is, that is total nonsense, corruption yeniyeni. mukayang'ana mukapita madera madera ngati mmene alili ngati kuujeni ku, ku, ku, ku, ku, kumangochi kumakanjira mukaone nkhani za corruption muona kuti kumene kujako anthu akuvutika kopsa chikhalireni icho ati kwasankhidwa posachedwa pa ati minister koma ku malawi ku malawi ndikokoma kwambiri Ai, kaya tizapuma kaya tapitani ku nkhotakota inu tapitani ku nkhotakota ku nkhotakota kuli mavuto opsa mavuto makamaka alimi a nzimbe ndi ku Chikwawaku alimi a nzimbe ngati kuli alimi amene amalawi amene akuzunzika ndi alimitu amangoberedwa palibe chimene amapanga iye aitiko takudulani ichi mene amapangidwa amazunzirigidwa afodya takudulani ichi takudulani ichi alimi ankanjoya kale nthawi ya achina bakiri muluzi nthawi ya achina kamuzu nthawi ya achina bingu wa muthalika alimi ankanjoya kunjoya kumagula magalimoto koma lero eh, eh, eh, palibe palibe palibe kugula galimoto kuzunzika koopsa nayenso mfumu ina kumeneko kunkhotakotako yathamangisaso ya- yathamangisaso waoja na azungu atamangamanga chipatala basi kuwathamangisa ati ati chifukwa chakuti iye ndi msilamu zilipobe zimenezo tikapita ukuku ku- kuma- kumapanga sukulu ku Thekerani mapa- mapanga health center kumenekonso nawonso mafumu ndi madokotala akuwauza anthu kuti azipereka ndalama mudzi wina uliwonse upereke 500 chakuti 1000 ati amange nyumba ya, ya, ya, ya dokotala Ndi zoona, amene sapereka ndalama akumuuza kuti suulan- su- suulandira mankhwala. O, aliyense osapereka ndalama akumamubweza ku chipatala kunena kuti bwererani mudzi wanu sunakwanise target. Kodi amalawi ife mitu yathu koma ikuyenda bwino? Zoona tsiku la leroli munthu akanene kuti tapanga p- pulogalamu malamulo onena kuti aliyense obwera ku chipatala azipereka ndalama yokuti timmangire nyumba ya dokotala. Inu ndi i- i- i- ntchito imeneyo ndi yanu? ntchito imeneyo ndi yaboma ngati boma lalephera kuli bwino ujeni dokota wawoyo amuchotseko osakhala kumazunza anthu amene ali kale pa mavuto kale ndiye muzika muzikayikanso pa mavuto enanso anthu alibe ndalama tikunena panopa ndiye inuyo muzikatenganso kunena kuti ayi ziperekani ndalama kuti tim- tim- timmangire nyumba dokota ujeni eh, ujeni ndalama ya constituency development fund ili kutiko mp wanu ali kuti nanga bu- chi- chipatala chanu chachikulu chaku Thyolo chili kutiko funding yawo ili kuti ndi uchitsiru umene ukuchitika muno malawi nde osamalolera amalawi zimenezozo mukafuna ku, akafuna kuku- kuku- kukuzunzani choncho basi amene wosapereka ndalama ya kumenyana nawonso chifukwa amwene atitola kwambiri Bon Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly child from Jeza village, TA Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.